ugbu a ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkọ ukwu ahụ eji mara ụmụafọ igbo ejiri mara igbo hew na nke tata onye mụ na ya ga-ekwu bụ onye eze onye mụ na ya ga na-afịrị ọnụ na ọnọkọ anụnwa onye eze ada dị kene mma ụmụafọ igbo igbo ndị mụrụ nze na ọzọ ekele m unu kele ihe na-emere unu ihe na nke tata ihe anyị ga-eji wee mere isiokwu bụ ọmụ gịnị bụ ọmụ kedu ihe eji ọmụ eme maka ọ na-abụ ị bịa n'ọha obodo ị hụ ebe e kere ọmụ ị hụ ndị tinyere ọmụ n'ọnụ ma ọ bụ ị hụ ebe e jikọtara ọmụ ke ya isi ị na-asị gịnị ka ndị a na-eme ka arụsị ka a na-agọ ebe a ị ma mmakwa o, ka anyị tụọ gwa gị ihe eji ọmụ eme nnọọ
Em, ada dị mma Em, ọmụ bụ ihe nwa afọ igbo ọbụla bụ onye igbo kwesịrị ịma ihe bụ ọmụ nke bụ na ọ bụrụ na i so na ndị toro na mm, mba kama echi i toro na Abuja i toro na Lagos i toro ebe dị iche iche na-ala ala Igbo biko ka anyị kọwatụrụ gị ihe ọmụ bụ ọmụ bụ igu nkwụ nke ọhụrụ a bịa na igu nkwụ e nwere igu nkwụ ndụ nke pụtagoro ochie maka ọmụ nkwụ ndị si kagoro aka ee ndị kagoro aka nke ka pụtara ọhụrụ ọ ya ka a na-akpọ ọmụ maka ọmụ sị ipegiri onye mkpukpu ipegiri sị nwa ya na gụ ntere na gụ ya abịa ebe a ya nọ ya mere na eji ọmụ eme ọtụtụ ihe unu echefuna eji ọmụ ekechi ebe a na-azọ ala ọtụtụ ihe dị iche iche ka eji eme ọmụ eme ọmụ na-ekwu okwu hmm. n'ala Igbo ọmụ nwere ọnụ maka ị bịa ha elebe ọbụla ị hụrụ a manyere ọmụ n'ala Igbo ọ nwere ihe ọ ya na-agwa gị ọ bụrụ na ala ka a manyere ihe ọ na-agwa gị bụ na ala ahụ a na-azọ ya azọ ị bịa ebe e kposara ikpo ahịhịa n'ala mmadụ ya buru ọmụ manye ebe ahụ ihe ọ na-agwa gị na unu na-akwaji na amanye ebe ahụ ị bịa ebe ọ bụ ihe dịka ube ụkwa na ihe ọbụla ị fụrụ ebe ụmụaka na-eme ihe na-eme wụra biko unu hafụrụ ya ihe a ọ ihe ọmụ ahụ na-agwa unu nwa ị bịa ihe dịka na ụgbọala na-agafe n'ụzọ ị fụ ebe e dowere ọmụ were ihe dịka drọm dowere ọmụ dowechaa tinyechaa n'ime ihe a na-agwa gị na ọ nwere nnukwu mmemme na-eme ebe a na biko gụnwa bụ onye na-akwọ ụgbọala na gụ wetuo ahụ were na-agba ọ ihe ọmụ na-eme n'ala Igbo ihe dịka ị fụ ụgbọala a gbanyere ọmụ ọ na-agwa gị na ya bu ozu ọtụtụ hmm. ihe dị iche iche e tinye n'azụ ọ na-agwa gị na ya bu ozu ọtụtụ ihe dịkwa ka ihe ọzọ ịfụ mmọnwụ na ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-eme bụ ihe gosiri na ọmụ bụ ihe nnukwu ihe ndị Igbo na-akwanyere ugwu ọmụ nwere ọnụ ọ na-ekwu okwu ọ bụghị arụ e nwere ike nwee ndị ji efe arụsị nwee ndị ji eme nke ndị ọzọ ma ihe bụ ọmụ bụ omenala Igbo nwa afọ Igbo mhm. ọ ihe eji mara anyị bụ Igbo ọmụ ọ dị mkpa ka anyị hafụ ịtụfu nke ahụ e ji wee na-emere ihe eji mara anyị nwa bụ igbo Eh, nke bụ- Ọrịa. nke ahụ bụ maka na eziokwu oge anyị na ha akụrụ kap- kọrọpụ kọrọpụ ee maka tupu m akụ kwapụ kwapụ kwapụ ka m nye ofu ndụ mgbazi ọnụ ihe ndị a na-akpọ ndị efcc biko a na-ahụ mgbe ọbụla m gasị afụ ụlọ nọ na esemokwu ụlọ ndụ ka unu siziri esizi na nke unu mere otu unu mere unu afụta ebe e detara ya Unu ihe. ejiri biko nne m- unu edezina ihe a were werenụ ọmụ unu tinye- ejizina odo mmee mmee ete ndị efcc unu eji na unu jee unu were ọmụ mara na ọmụ kechie.
tinye ebe ahụ onye ọbụla onye agbara ebe mụrụ ya ahụ ya ọsọ. na ọsọ onye chọrọ ịgo ego ya na ọsọ onye chọrọ ibi ebi ya na ọsọ ọ maka ọ mara na ema- ọmụ na-agwa ya na ebe ndụ n'okwu ebe unu na-aga ya na ọ dụ n'okwu unu hụ nke ete etere ete ma nke kere ọmụ unu nye m na m ga-ebi m ga-enetere unu anya otu a ka anyị si ewetere unu ejirimara nke tata aha m bụ ngozi ọgaga ata mụ na onye eze igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ ka ọ dụ n'ụbọchị onye o si ya akwa nna ya onye ọ bụla ihe furu ọ dị ebe Chọọ ya ebe ahụ maka ị afọ m ka ga-enweta ya. bụ onye eze Ndewo. na ejiri mara igbo nke Ka taa.
emesịanụ.
ka emesịanụ Ndewo. nne.